san. Níl, a deir an réiteoir, ag ligint don imirt forbairt as a stuaim féin. Agus ag an deireadh, tá deis ag an bhfear sa chúinne, Fintan Fitzgerald, an captaen, le scór eile den. Anois tá deis ón dtaobhlíne ag Tiobraid Árann. Tá an ceann seo treoraithe isteach. An chéad scór acu. Thóg sé tamall a bhailiú. Bhuel, tá spás thíos ansan ag Cathal English. Deis ansan ag na Tiobradaigh ach beidh ceist fé chosaint Luimnigh ansan. Bhí English. Hugh Flanagan ansan. Pas mear do Robert O'Farrell. Scaoileann sé fé agus tá deis níos fearr ansan ag Luimneach. Flanagan trí chéimeanna na gcos sa mbreis tugtha ansan ag Adam Daly ach deis ar scór, an ceann san ag Adam Daly thar an trasnán. Freagra maith é sin ag cur isteach sa chúinne. Buaite go snasta ag Rory O'Connor. Ard-iománaíocht ag Luimneach ansan. Calaois go cinnte agus, bhuel, bhfuil aon bhuntáiste? Tá sé chun ligint don imirt dul ar aghaidh. Fintan Fitzgerald an captaen. Uillinn an-ghéar, muna dtéann sé thar, beidh buille saor ní gá d'aon bhuille saor an captaen! Ó bhuel tá spás istigh anois ag McCormack. Deis ag Tiobraid Árann tabharfaidh sé an cúilín agus tá sé sin déanta. Imreoirí eile á rá bhuel bhí buntáiste á thabhairt ansan do Thiobraid Árann. Raon ar dheis, raon ar clé. Tá siad dulta amach dtí'n taobh thall agus tá sé sin curtha isteach agus thar an trasnán. Táimid anois. Tá oscailtí istigh go cinnte. Tiobraid Árann ag triail ar chúilín agus an ceann san ón bhfear lár páirce thar an trasnán ag Adam Daly. Anois Tadhg Boddy. Cosantóir fágtha ina dhiaidh aige agus bhfuil cúilín aige? Tá, go deimhin! An-scór ansan ag Anois Boddy ag teacht arís. Tá sé chun cinn ar an té atá á mharcáil. Ansan iarracht thar a ghualainn, thar an trasnán ansan agus an chéad seilbh eile a bhuachaint. Agus tá sé acu. Déanta go maith arís ag Matthew Fitzgerald. Go leor seilbhe ag a bhfear i lár páirce go dtí seo tráthnóna. Fós ag dul. Fitzgerald. Deis ansan. Cúl! Ó, cad é mar chúl! Matthew Fitzgerald. Anois deis na dTiobradach. Spás, oscailtí, Luimneach ag iarraidh titim thar n-ais ansan. Idir dhá chomhairle a bhí siad ach an cúilín tógtha ag an deireadh ag a bhfear i lár páirce. Mhúin anuraidh agus an cúl chomh fada le Craobh na hÉireann. Deis ón dtaobhlíne. An ceann san, bhuel, éist le lucht leanta Thiobraid Árann? Tá siad breá sásta ag an deireadh. Beidh an tarna seans ag Dan Scully. Scaoileann sé fé. Scully, an ceann san ag taisteal. Ó, sárchúilín ansan. Tógfaidh sé soicind amháin. Deis anois ón dtaobhlíne ag Tiobraid Árann. Spás. Deis. Am. An ceann san treoraithe isteach éist le lucht leanta Thiobraid Árann. É sin. Beidh sé sin thar n-ais ag Tiobraid Árann. Deis ansa ag Conor Martin, fuair sé cúilín sa chéad leath, ard scór ansan ag Martin. Iad istigh agus ag an deireadh, deis ansan ag Luimneach an ceann so a oibriú isteach íseal, bhuel sin cúl! Scór trí déag ag Luimneach, seacht gcúilín déag ag Tiobraid Árann.